choyamba ndithokoze afumu athu akulu mafumu onse honorable member of parliament honorable rose gadama komanso a dc athu um, commissioner ulemu wanu tili pano pa dzuwa chifukwa kwachitika ngozi kuno m'malo mwa apurezidenti amene andituma kuti ndiyendere madera angapo kumene kuli ngozi komanso magawidwe achimanga ndipereke uthenga wopepesa kwa mabanja amene ataya okondedwa wawo kuti pepani nonsenso anthu akuno ndikudziwa kuti timakhala muzibale pepaninso chifukwa cha ngozi imene inachitika. Koyamba pa nkhani ya ngozi yachitika kuno, ngozi ya dzuwa limene likutipwetekali, munati muyang'ane dzikoli kuliyang'ana lonse mene lilili, muona kuti mitengo kulibe. anthu akungodula chani mitengo mmene akufunira akudula mango akudula mtengo wina uliwonse pang'ono ndi pang'ono ku malawi kuno likukhala dziko limene lilibe mitengo Mvula izivuta ndiye mafumu akuluakulu muli kuno muyesese kunena kuti nkhani zodula mitengozi kale ukafuna kudula mtengo umapita kwa amfumu amfumu ndikuvomereza Lero tingoti a democracy ndi ufulu wanga. Mitengo iyi, mitengo yonse ndi ya dziko. Mitengoyi ndi ya ana a ana athu. Makolo athu akalewo akanakhala kuti anali ndi nkhanza zimene tili nazo pakali pano, mitengo yambiri tikuti na mangonso tisakuwadziwa. Tikapanda kusamala ana akubwera kusogolo aziuzidwa kuti kunalitu mango. Kunali mango. Iye kumafunsa amaoneka bwanji? Iwe kumalimbikira amaoneka chonchi. Bona aundi asiyani sizimveka. Mango atatha. Njala ndi chinthu chopweteka kwambiri. Enafe tikuidziwa njala bwinobwino. Timalimira kale ife makaka okhala ndi zakuda mkati kulimira makaka ganyu ukalimalima wapasa makaka mwina sikisi uko ukapeza nandolo ofutwa asakanize aphike mudye nthawi zina therere angoliphika ulimwa ndi mangu mayenda mavutowo alipo kutinso mudziwe kuti kunoko madam mp kuti mavuto a njala alipo sindikuziwa kuno koma ndi chimodzimodzi chingayi kumene ndikuchokera kumene ndachokera ine kwa gode ndi kwa chikumbu ku mulanjeko nthawi yoti mwasekera sukulu mmaziwa kuti mazoma ayambika mathezo anamwali aphale usiku umamva uku nguruwe nguruwe nana eh, eh, iye, eh, eh. ndikunama umamva nguruwe nguruwe nanawe akuyimba uku ali muluku andithawe eh, iye, eh, uku nkhani yolima yomweyi mmamva akuimba mutonimana nali pepe mutonimana nali pepe kumunda kanna yawo kanna yawo malango Eh, si choncho eyetwe lero mugona muzuka nguluwenguluwe nanawe kulibe mutonimana nali pepe kulibe mungapite kuthezo palibe chakudya iyayi ndi zamba zokha kuthina ine sinavinidwe udya chani ukhala mulukhu chocho nanga ukapitako ukadya chani ndiye chikhalidwe chathu chikusokonekeranso chifukwa cha chakudya njala ndiyoopsa ndithokoze kuchokera pansi pa mtima kuti ntchito zinazi akamagwira ntchito anthu chifukwa choti ntchitoyo anapasidwa koma sakumuziwa mulungu ntchitoyo imavuta mukamagwira ntchito iliyonse kaya ndi ya ndale yomweyi ngati sukumuziwa mulungu ntchito imatani imavuta chifukwa sumaona anthuwo ngati anthu mmangoona kuti a mavoti inuyo si mavoti ndinu anthu Mukaona nkhani iyiyi pasakhale nkhani ya ndale, pa chakudya palibe ndale. Ndifuna ndilankhule za a MP awa, kupanda iwowo kubwera ku ofesi kuzandiona sindikanabwera lero kuno ayi. Tayimirirani a MP zimene anachita awa chifukwa nthawi zina utha kumva kuti a agogo amadya mango koma mango akuti ndilaling'ono suziwa ndilalikulu suziwa amadyera mpeni suziwa amakhwenya suziwa ndipo sunaone mmene akuti anabwera ku ofesi kwanga inu simunaone inu kunalibe nde ndifuna ndikuwuzeni awa ndi mani anayimba foni anali ndi azinzawo ndifuna tikuoneni mulipo ndikuti "Ah, funso lakuti tifuna tikuoneni mulipo ndikuti eh atabwera mmene amaonekera mmene amalankhulira za ngozi ya kuno nthawi yomweyo ndinawuza kuti ndiawuza apurezidenti kuti adziwe ndiawuzanso a Dodma apurezidenti ananena poyera kuti kumene kuli ngozi kumene anthu avutikako tisamachite kukhala pansi kumakambirana kumakambirana tiyeni timagwira ntchito ndiye ndikuwathokoza apurezidenti kuti Anayendetsa mwachangu kundiuza kuti, Pita! Nditaimbira a Dodma, anaima maprogramu awo, amapita kwina ndi kwina. Ndiye kuti auze anthu ena kuti sitibwera, panali povuta. A Gadama pang'ono aimba, koma zitheka? Ndikuti, Ee. Ndikuona ngati kunali kuti zilephereka chifukwa ena atandiimbira anati ayi mayi zitheka. Mameseji amene ali mfoni mwanga popempha iwowo. Mumadziwa kuti munthu ukapanikizika kuti ukufuna kanthu nde wina alinako, umapempha kena kumayamba ndi ukali tandigaireni, angokuyang'ana inu ndati mundigawire ndini njala, angokuyang'ana inu ndati mundigaire osakupasa ndati mundigaire osakupasa utonimba koma chifukwa chani mavuto amakutsina ndiye iwonso ana amakweza volume poyamba amalankhula bwinobwino a vice president chonde please kena kwasiya kuti bwana mukundimva bwana munthu wapanikizika chimene ndifuna nkulankhula ndifuna kuti mulungu akudaliseni chifukwa si ntchito yokha ndi udindo koma uzikhala ndi mtima mtima mwakomo wokonda anthu mmene alili ndiye zimene mwachita inuyo mulungu akudaliseni mwakonda anthu akuno apurezidenti adziwa ine nadziwa adodima anadziwa tonse tinadziwa lero tili pano mukanakhala wina Mukanangonena kuti zachitika kulikonse zimachitika inu phee inu phee komanso mwalankhula nokha chimanga ichi aliyense alandire wopemphera alandire wosapemphera alandire mkhristu msilamu wa dpp, wa mcp, wa utm, aford, udf, anapusanapuse aliyese alandile aliyese alandile nkhani yothirira mwanena pano kuti ndifuna ndimasulire chikhale baibulo limene abusa amaliwerenga akaliwerenga amalimasulira fa kungowerenga ndikukhala pansi ena amatengapo zolakwika nkona abusa amati awerenga baibulo kena nkubakani kodi kulalikira alalikira kuti ali ndi ndalama ali ndi ndalama tanthauzo lache ndi amenechonchi mukamuona bakha kuyenda tang'atang'a anatenga ndani amache bakha kuyenda tang'atang'a kuja anatenga ndani amache boma dziko la malawi likuyenda tang'atang'a latenga amache mukundipeza eti amache ndiye ndani kumene tikuchokera ndi kumene kuli amache mavuto amene tikuwaona osathirirawa ayambika chaka chino ayambika chaka chino ayambika kumene tikutani kodi tikuchokera nkuona a dc a mp nkhani kuti ayambe kuthirira zimenezozo mmene akugwira munthu zofunika olo titawapasa 20 billion lero kuwapasa 20 billion sangathe kukangoyamba kuthirira zimayendera policy Zimayendera zambirimbiri kuti zichitike. Chimene anena kuti ndawapalamulira moto akudziwa awawa kuti akakafika ku parliament akavuta kuti tikufuna chani kodi? Tikufuna ulimi wotani kodi? Wothirira. Ndikukamba izitu ena azayamba kubwera ati muli ndi ndalama zili kwani. Iyayi. Chimene akutanthauza ndalama sikuti zili mthumba mwawo. Ndalama zili kuboma zimene iwowa apite akazitokose a DC apite akatani kodi akazitokose zili ngati mene ndabwera awa kuzapempha chimanga kuti chibwere kuno ndiye wina kunena kuti awatu ali ndi chimanga koma chabwera kuno kati ayi iwo akachitokosa chabwera ndiye madam DC madam Gadama bwerani muzatani kodi muzatokose kuti ulimi othirira utani kodi uyambike chifukwa ni ndalezi wina tabweratu opikisana naye ambekere simwamva ayi ndalama zanutu simwamva ni ndalama zanutu iyayi akulakwira ndili konko ine ndine vice president alibe ndalama zimene zili thumba kapena ndalama zimene zili thumba koma kuti Ku treasury ko awawa akhale ndi ma plan azitokose ndalamazo chifukwa allocation imakhalapo. Tamvana kodi? Eh, timafuna kuti tilankhule moti kupalamulako kapena kumpangira munthu makalako ngati ali kumuotcha amuotche kuti ndi ache koma apapa ta titikonze bwinobwino Madam DC taimani mufike apa a Gadamaso taimani awa ndi azimayi mwaona iti anapita ku sukulu ndifuna ndilankhulire ana sukulu asikana anapita ku sukulu anapita ku sukulu nkona ali a DC

ana sukulu nthawi ino siyofunsiridwa nthawi ino mpanga chani kodi sukulu mukapanga sukulu mmadziwa kuti ndikhale ndi ana angati ndiyambe kubereka liti umaona zinthu fo wapita ku sukulu ndiye makolo tiyesese kuti anawa apite ku sukulu pano pali azimayi ambiri ophunzira examples anthu akuno makolo athu amatifunira zabwino Kulima, ndaona minda yambiri yalimidwa ukuku, akulima ni makolowa kuti inu mudye, mukadya mkhute, mukakhuta mpita ku sukulu, mukapita ku sukulu mpambane, muzayambe ntchito, muzakhale panokha, muzadye zanu, muzakhale ndi milandu. Timati odya zake alibe chani mlandu, ukamadya zako ulibe mlandu, ukamangopempha sizipereka ulemu. Ndiye ana sukulu mulimbikire, pali zuwa. Boma liyesesa kukuthandizani, boma liyesesa kuti limve madandaulo ndi kuthandiza. Nkuona lero nkhani ya maulimi akuluakulu mega farm yagundika paliponse. Zimenezizi zikutenga nthawi. Ena ayi ayi chikuchitika ndi chani? Zikutenga nthawi chifukwa munthu ukakhala ndi bala kuti lipole, lisukidwe, magazi atuluke, ung'wembe mpakana litani kodi lichire. Koma ukati iya mwananga azangolira basi nkungomatapo chiga ujeni bandage bala mwananga nyungo iya azangolira bandage bala lipola. ayi mukamaphika nsima azimayi mmapsa mmayisiya nsima ija ayi chimodzimodzi zitukuko zimene zikuchitika kumazipanga mwa shortcut shortcut nkuona lero malawi ilibe ulimi wothirira chifukwa timathamanga anthu aone atiombere m'manja ativotere misewu kungopanga tala tatatatatatatata anthu avinepo atiombere m'manja mawa ni kucha tala uja wagumuka kamuzu amapanga zinthu zo- zenizeni zolimba zitenga nthawi pakali panonso zina zikuchedwa chifukwa balali lifuna lituluke magazi chikung'wemba likapola latani kodi lapola koma ifeyo mafumu Makhansala, tiyeni tigwire ntchito limodzi, tikonze zinthu osati mwachidule, kulembana. Alipo anthu ena anangobadwa oyipa mtima, polemba osauka osalemba kumakalemba anthu ena. A DC ndi ku khonsolo kwanu, ngati mupeza anthu amene akulemba anthu oti ndi anzawo kapena chifukwa cha chipani anthu amene aja kuwapangira ripoti njala ilibe mtundu njala ilibe kuti chipani njala ilibe kuti njala ndi njala ndiye anthu kunoko alandire chakudya pomaliza ndingoti ambuye akhale nanu ambuye akusungeni pepani za mavutowo tiyeni tilandire chakudyachi koma tizibwerabe chifukwa a president akufuna kuti mavuto amene ali kuno ndi dziko lonse pogwirira ntchito limodzi tiachepese ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. M'manja mwawomo m'manja m'manja mwa a vice president chabwino uh, mmene afotokozera olemekezeka kunena kuti nkhani ina anthu akulembana uh, kupezeka kuti mwina ndosavutika koma kulembedwa kunakhazikitsidwa komiti ya madando olemekezeka imene uh, madando onse azipita kumeneko komanso panapa- panakhazikitsidwa helpline imene aziyimba maulere 351 imene akayimba kumeneko aziyankhidwa komanso zonse zisatidwa nde uh, komiti ya madando mmamidzimu anakhazikitsidwa alipo tiye tisatireni zimenezi pakuyamba paja timakhala ndi komiti iyi ikhale ndi madando komiti iyi ikhalenso ndi komiti ya madando koma komiti iyi ndi ya madando ena aliwonse kaya ndi za mtukula pakhomo kaya ndi zogawa chimanga kaya ndi zakuti chonde tiyeni pa desk apo palinso komiti ya madando lero mukhoza kudandaula kwa amenewo ali pamenepopo ndithu Ah, olemekezeka mozichepesa ndikuzutseni kuti ah, tipite pamene tikapange ah, symbolic kuyenda kupereka chimanga pameneponso ndipemphe ah, a commissioner of DoDMA the dc komanso ndipemphenso pamene pakuti pakhale the council chair apitenso mbali ya kumeneko Ah, koposaposa member of parliament kumeneko a Rose Gadama apitenso cha kumeneko Ah, amene opindula amene kwalero tikukhala symbolically tipemphe a deve mwanyali a F Machika, a Enifa Misomali, a Anne Chomi komanso a Watson Chinyama kuti apite pamene pano. Amenewa ndithu imene tikuoneramo ndakamba kale kuti pali desk ya madando imene ili pamenepa kuti madando ena aliwonse okhudzana za chimanga ngati muli m'mudzi mwalimo mwina kutheka ndi afumu amene angolemba pachibale pawo tapitani mukapange lipoti paja

Ah, commission of DoDMA alinso pamenepa taonanso komiti imene imaona ngozi zogwa mwa mwazizizi pa council taona kumeneku ndithu mr lemani kupanga present kumene kuona kuti ayi zonse zikuyenda bwino imene timati pa district level timakhala ndi komiti imene imaona ah, ngozi zogwa mwazizizi so ndi amenewawa amene akuyendesa ndithu zimenezi taonanso pamenepo a a the chief a social welfare officer amene amayang'anisa kuti nkhani za madando zimayenda bwanji alinso pamenepo pa desk ya madando kuti onse okhudzana ndi za madando azipanga ripoti ngati simufuna mudziwike kuti ndinu amene mwasuma madandowo tangoyimbani 351 mwaulere mosayembekezera kukhala ndi mayinitsi komanso mukhoza kuwapeza pa desk ya madandoyo anthu mukasume pamenepa cholemba kuti anthu asamalembedwe anthu onena kuti sakuyenera chifukwa padongosolo limeneli ndiye tikumbukirenso manambazi ndi akuluakulu kunoko 75344 ndi anthu amene akupindula ku Zomba kuno ndi ah, dongosolo limeneli la chimanga macyclone ndambiri cyclone chido

malo ano kunena kuti akupita nafe limodzi komanso akutithandiza kutipatsa thandizo limeneli kuti tikhalebe tikudya ngakhale mvula ikuvuta koma mwezi ndi mwezi tizilandira tikhale kulandira chimanga mpaka march zikuchitika choncho mpaka kuti march komanso apempha kale abwana oona ngozi zogwa mwadzidzidzi dziko lonse la Malawi apempha kale kuti kuti bwanji mutatiwonjezera ku matsiku mwina nkutheka ativomera atiwonjezere ku miyezi tikhale tikulandirabe chimanga chimenechichi iyayi izo ndi zamphamvu zabwino kwambiri kuti boma likuyang'anira tonse silikutisiya likutithandiza ngakhale kunena kuti ife ah, tikulira ndi njala komabe tikumalira ndi chiyembekezo chifukwa pali nthawi zina umatha kulira kulira mokweza kwambiri kumakweza volume koma pena umatha kumalira kumatsitsa volume chifukwa kuti pamakhala kuti ukudziwa kuti otithandiza alipo lero thandizo lathu ndi boma lilipo ndithu ma khonsolo ya Zomba kuona ndithu a- a- a DC council chair komanso madirekta osiyanasiyana amene akuonetsetsa kuti dongosolo limeneli lolandira chimanga liyende bwino kumenekonso kuli a district uh, disaster risk uh, management officer bwana jeremo nawonso kuona kuti zonse zikuyenda tayale nde ndipemphe kuti pamenepa tiyime tijambulise pamenepa kuona olemekezeka ndithu pamenepa at the vice president komanso mafumu the district uh, commissioner madam ara chivula komanso kuona kuti a commissioner a DoDMA nawonso ayima pompo komanso madam uh, violet amenewa ndi a uh, DRMO amene amaonetsetsa kuti ngozi zogwa mwadzidzidzi zikuyenda bwanji ntchito kuno ku Zomba pamene panachitika Chido paja tinaona ndithu department yawo ya ikuthamangathamanga yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi pa district pano kupita kwa TA Nkapita kuthamanga choncho kupita ku Chisombi kwa Mkotakota kukaona kuti kodi zonse zikuyenda uh, motani nde